Le páirceanna i gCúige Mumhan i ndroch-chaoi, bogadh an cluiche idir Luimneach agus Tiobraid Árann sa Chraobh Iomána Faoi 20 ó Níl Stad Cam go Ráth Caola oíche Dé hAoine. Chaith Cárthach Bán Breathnach súil ar an gceann seo.
Díreoidh sin Ross tar éis anseo agus í ag dul chuig fear Luimnigh. Tógtha go maith ag Con Hayes. Fós ag imeacht. Con Hayes go gleoite thairis an trasnán, péire faighte aige agus gan ach dhá nóiméad go leith caite ann. An leathchúlaí láir Ben Currivan. Tiobraid Árann anseo gúsail sé na Leaders níos soir ach bhí an iomarca ama tógtha ag an lántosaí ar an gceann sin. Greamú láidir agus í faighte ansin ag Cian Scully, caiptín na foirne. Tiúrfaidh sé faoi. Tá sí ag taisteal go cruinn. Á, sin an-scór caiptín na foirne. Cian Scully, Sam O'Farrell ach tá sin léite an t-am sin ag Jack Collins. Cúnamh ag Collins ó English. Chuir sé an chéad cheann amú. Tá an dara ceann, tá sí taobh istigh de na postaí. An-scór ag Cathal English, an dá fhoireann ar chomhscór. Cliste ag Fitzgerald. Tá seans aige ar chúl fós ag imeacht. Bhfuil cic aige? Tá. Agus an chéad uair a chonaic muid luas faoi imirt Luimnigh. Pas sa scór agus beidh seans acu cúl a fháil anseo. Mar sin Flanagan a toigeadh go deá amuigh. Teastaíonn scór ó Luimneach agus teastaíonn cúl. Í buailte. Á! Urchar ag Hugh Flanagan agus sin go díreach a bhí ó mhuintir an bhaile. Aaron O'Halloran, éis an ceann gearr arís ó Horgan. Sé seo an t-imreoir stuama. Ó d'fhan sé leis an gceann seo agus ba cheart go mbeadh cúl ag Tiobraid Árann. Bhfuil? Tá, ag Oisín O'Donoghue. Bhuel, bhuail sí faoi chamán leaid Luimnigh agus ní raibh tosaí Thiobraid Árann ag dul sin a chailleadh. Níor d'fhan sé ach isteach i dtreo McCarthy. Darragh Langan ort síos. D'fhan sé ar a bhoinn leis an gceann sin an bheirt acu ag sleamhnú. Í faighte leis ag McCarthy. Ag iarraidh í a phiocadh suas agus ar aos rua gur tarraingíodh siar é. Mar sin poc éirice atá ann.
and two two two L one four four. Iománaí óg iontach é McCarthy. Ceann seo buailte, cuireann sé an cúl báire an taobh mícheart agus ní raibh seans ag an gcúl báire ansin. Agus a haon a ceathair faighte ag Darragh McCarthy. Agus tá rith an ráis anseo le Tiobraid Árann. English. Tá McCarthy leis féin sa lár, faighte aige. Darragh, Tá luas faoi. Tá sé láidir. An bhfuil sé cruinn? Tá sé thar an trasnán, cheapfainn. Ah, sin scór lae ag Darragh McCarthy. Darragh faoi bhrú. Léargas álainn ag Darragh. Ba cheart go mbeadh scór anseo ag O'Donoghue. Agus tá scór! 1-2 faighte aige. Isteach díreach ina threo. Bhí sé ag titim isteach faighte aige. Harrington, Harrington, tá sí sin thar an trasnán. An-scór ar fad ag Harrington. Agus siad na cúlaithe dáiríre. Horgan. Buille mór fada aige. Agus tá Tiobraid Árann ag gnóthachtáil go leor de na briseacha sin. Agus an ceann seo gnóthaithe acu chomh maith agus d'fhéadfadh sé seo críoch a chur leis an gcluiche seo. Tiobraid Árann ag iarraidh an tríú cúl faighte acu agus é críochnaithe go hálainn. Agus sin sin. Senan Butler an t-am seo. Agus bhuel, má tá McCarthy in ann cúl a fháil, tá Butler in ann cúl a fháil. Agus is comhartha maith do lucht leanta Thiobraid Árann. That means Tipp, Tipp, Tipp ag tosaí. Agus puc sleasa a bhéas ann. Ach sin é agus taispeántas thar cionn ar fad curtha ar fáil ag Tiobraid Árann tuillte go maith acu agus siadsan tá tar éis a gcéad chluiche a ghnóthachtáil sa ngrád seo. Luimneach bhuel an chéad cheann caillte acu i gcoinne an Chláir le dhá chúilín ach ní raibh siad i ngar do Thiobraid Árann an tráthnóna seo agus ar tháinig an tríú cúl